ndị Igbo ibe m ama m na unu ga na-esonyere m. unu chetakwara na m gwara unu na m ga na-ewetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo a mọnde to fraịde site n'ụbọchị mọnde wee ruo na fraịde ọ mgbe ọmụmụ asụsụ Igbo a ga na-abịara gị m ga na-ewetara gị ya ngwa anyị ewetakwala isiokwu ọzọ bụ mkpọolu na ụbara mkpọolu na ụbara kee ihe a na-akpọ mkpọolu na ụbara n'asụsụ bekee mkpọolu bụ singular singular ụbara bụ gị plural mkpọolu na ụbara bụ ihe ndị oyibo na-akpọ singular and plural ya na-ewetara unu gịnị bụkwanụ mkpọolu ngwa lee anya n'ugbo ụdọ anyị ka anyị mata ihe a na-akpọ mkpọolu na ụbara mkpọolu bụ okwu dị otu okwu gbara otu okwu dị otu ụbara bụ okwu karịrị otu okwu karịrị otu ngwa lee ọmụmaatụ ngwa lee ọmụmaatụ mkpọolu ụbara nwata nwata pụtara na ọ bụ otu ụmụaka nwata ụmụaka child children nwata ụmụaka ụmụaka pụtara na ọ ọ- ọ bụghị ofu nwatakịrị ọ bụghị otu nwatakịrị ọ karịrị otu nwatakịrị ngwa lee ọmụmaatụ nke abụọ nwanne ụmụnne nwanne ụmụnne nwanne ụmụnne nwanne pụtara otu onye ụmụnne akarịala otu nwa okorobịa ọmụmaatụ nke atọ nwa okorobịa ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa onye nkụzi one teacher or a teacher ndị nkụzi more than one teacher nwa mmadụ ụmụ mmadụ Ọmụmaatụ nke isii, onye Bekee, ndị Bekee, ndị Bekee. Nwa ehi, ụmụ ehi, ụmụ ehi. Nwa oke, ụmụ oke. Ọmụmaatụ nke itoolu, nwa ada, ụmụ ada. Anyị nwere ike imezukwa ya nke iri bụ mana edepụta m ya edepụta. nwa agbọghọ ụmụ agbọghọ ma nwa agbọghọbịa ụmụ agbọghọbịa dịrị gawazie ọ dị ọtụtụ mkpọolu na ụbara ọtụtụ mkpọolu na ụbara anyị ka ga-ewetakwara unu anyị ka ga-ewetakwara unu ọtụtụ mkpọolu na ụbara singular and plural ama m ka ọmụmụ ihe a m na-ewetara unu si na amasị unu ama m ka o si na-amasị unu ọ na-amasị gị nke ọma ị na-enwe e, e, nghọta na ihe ndị a na-akụziri gị ị na-esonyekwere anyị achọrọ m ka ị gwa m ya nghọta ihe ndị ị mụtagoro na ọmụmụ asụsụ Igbo m na-eweta chetakwa ebumnobi anyị maka na m na-akụzi ya ana m agbasi mbọ ike ị na-agwa gị na-echetara gị ebumnobi anyị wụ na anyị sịrị na anyị agaghị ekwe ka n'ihi nke achọrọ m ka ị gwa m ụmụ ihe ị mụtagoro kemgbe m malitere kụziwara unu chetakwa Ya ọ bụrụ na ị nwere onye ị chọrọ ka m kụziere nwa gị ị chọrọ ka ọ mụta ka o si na-asụ asụsụ Igbo na-ede ya nke ọma kpọtụrụ m nye m ya na kpọtụrụ m na aga m ewetere gị ọmụmụ a ọ gwụla ka ọ ha anyị ka ga-ewetakwara unu isiokwu ọzọ ndewo